Blen, uli kuti ase? Ndafikatu ine nzako ndabwera kudzakuona. Eh eh, shh, shh, shh. Ase, ukusokosa takhala chete. Ah, bwanjiso. Kwachitika maliro? Kodi anthu amaletsana kusokosera pa maliro bwanji? Mmene amasokosera azimayi olira muja ndiye aziletsanso ifeyo? Ah, Ayi ase si maliro ayi komano mkazi wanga akugona mkatimu nde akamagona amadana ndi phokoso mokuti ineyo ndatuluka 4 koloko ya mmamawa kuopa kuti mwina ndikhoza kugwetsa mbale kapena spoon mwa ngozi ndikumuzusa nde eh ukangomuzusa ase amavuta nde ndangotulukiratu panja pano ndatuluka 4 koloko ngakhale kukuzizira kuti ndi mu June komabe nanga ndipanga bwanji ase eyetu ase sikuti ndi maliro ayi ah blen takhala serious nthawi ndi 11 koloko yemwe ndi mkazi kugona mpaka pano ah no okay undimvesese kugona kwenikweni amamaliza mwine ma 6 koloko 7 pena 8 koloko komano kwinako amakhala maso amatha kungoyasa kompyuta yake kukhala pa foni basi ndeti azipanga whatsapp facebook eh, ndeti amamaliza ma 12 1 ndi mmene amakhala kutulukana kuchipinda ona komano sikuti amakhala kuti konseko akugona ayi oh nde akafuna kudya zimakhala bwa oh kumbali yakudya okay chimene chimachitika ndi ichichi ineyo ndimadzuka daily 4 koloko 5 koloko ndimayasa mbaula basi kuphika ujeni za breakfast zija kenako ikamakwana ma 8 ndimampititsira kuchipinda amakadyera komweko masananso ndimayasa mbaula basi kuphika za lanchi zija chanchani kenako ndimampititsira kuchipinda amadyera komweko Eyetu ase. Iyeyo kuphika samaphika. Nkhani ndiyonena kuti kwawo anazolowera kuphikira magesi. Nde ifeyo kuno sitiphikira magesi. Timaphikira makala omwewa. Nde basi ndimamumvesesa. After amanena kuti ati makala aja amamudesa mmanja. Nde ah it's okay nanga ndipanga bwanji. Uzingomuyasira mbaulayo ndiye aziphika basi. Banja silophweka. ayi a sizingatheke chifukwa amadana ndi zijazi nthawi inayake pali makala ena yake amakonda kumathetheka pambaula paja basi mathetheka thethethe ndi amadana nazo zimenezi amatha kuthamanga kukalowa mnyumba kukabisala amaopa zimene zija ona after chifukwa chophikira makala mapoto aja amakhala okuda kupansi kuja chanchani ndi ati zimamudesanso mmanja eyetu ase zinthu zaketu basi nzongofunika kumvesesa nanga sichikondi nkumvesesana nde basi ndimapanga ineyo chilichonse nde kumbali yakuchapa zovala ndi kutsuka mbale zimakhala bwanji kumbali yakuchapa kuchapa ndimachapa ndineyo zovala zake zanga ndimachapa ndine olo zamkati zonse ndimachapa ndine zake zanga ona apapa so wandipeza ndikuchapa chifukwa chake sindimavomera msanga ndili kuseliku ndikuchapa mbale ndimatsukanso ndine and ndimamumvesesa chifukwa chonena kuti kwawo eti kumene wakulira makolo ake anagula chani washing machine nde zovala nanga si amangoziika mmenemo chimachapa ndi ichocho anayinso ndi chidishiwasha chimene chimatsuka mbale chanjani eyero ndi abasi ndimamumvesesa nanga ndipanga bwanji ase chikondi ndikupirira anthu koma ase mkazi wako ndiziti angadye zokudya zathu zikoma angadye zinthu monga nsima therere ndi soya pieces Hey, ase ikakhala nkhani imeneyo isiye nkhaniyo chifukwa ndimafuna ngati kuti kapena mwina banja ndilithawe chifukwa zokudya zathuzi samadya kwenikweni ayi nsima sadya nde kaya zichani za ku malawi kuno samadya wamva eti moti salary yanga imathera kugula zinthu ngati spaghetti sausage nsomba za mchitini zija basi nde kuti weekend iliyonse amafuna ndigule pizza imagine ase pizza uzigula every week eh ah koma ase ukuti galu amene ndi wakuti kwenikweni ndipo ndi ndani wandipsetsanso mtima iwe tatipangireni like vidiyoyo podina batani limene limaoneka chonchi ambuye akudaliseni pamene mukupitiriza kuonera vidiyo imeneyi ndipo ndi ndani wandipsetsanso mtima iwe iyayi iyayi chonde iwe ndi mnzanga koma tisungirane ulemu sikuti ndi galu ayi ndi mkazi wanga Ok, ndingokuyankha chonchi. Iyeyo bambo ake ndi mzungu, komano mayi ake ndi mmwenye. Wakulira ku South Africa, eti. Komano dzina lake ndi A- Ivanos... i, Ase inenso limandivuta, timati Iv... Iv... Anyway, komano basi ndimangotchulana naye kuti hani hani chifukwa eh, dzinalo ase limamveka ngati mwachimwenyemwenye mwina mwake ndiye limavuta. nde ngati ukukanika kutchula dzina la mkazi wako pali tsogolo la banja pamenepo nanga munakumana kuti tinakumana pa facebook umaziwa zomwezi zotumizirana ma friend request ananditumizira ndinamuyankha basi wasanduka friend nde tinacheza about 3 months kenako wandiuza kuti ah, i want to get married help me praying for this chanchani ndamuuza ah, no problem i can marry you zapezeka kuti zatani zatheka ona komano apa deni sanagwirizane nazo ya ya sungakwatire mzungu ati kumandiletsa nde ndati no uyuyu ndi mzungu sindingaphwekese yayi ndani amene safuna kukwatira mzungu nde ndangopanga kuti a nango atayira uko ine ndakamutenga ona nde ndimakhala naye kunoko komano aseyi mbola ndi yonena kuti samalola kukhala nyumba yoti si ya self contained amafuna nyumba ngati zimenezi nde eyi ase zi zimadula over mamanshoni mm. nde salary yanga ya uphunzitsi sizimagwirizana after zokudya zimene amafuna kudya si izi zathu izi ayi sungamugulire dala chigumu kuti uziti adya zitumbuwa akudyera kunama ona amafuna basi uzimugulira zimakeke basi zimakhukizi zija mabisiketi basi zimene zimene amadya juisi sungati basi uzangomphikira ti mu- mumpoto kuti a- akumwera no koma basi majuisi chanchani nde ai koma ase anyway poti chikondi nkupirira koma ase funso lomaliza, iwe phindu lomwe umalipeza pokhala ndi mkazi ameneyu ndi chani phindu limene ndimalipeza pokwatira mkazi ameneyi nde ey molalo ase ndikati ndiyende naye mmuzimu, ase magazi amandifira a blenaki inu ndi wani e ablenaki mmakwana inu ablenaki malevels chanchani ase magazi amandifira umaziwa kale anthu okuda akaona mzungu imakhala kuti basi amaona ngati aona chani ona nde e ndimalemekezeka nawo kumodzi olo ndikangopezeka kuti mwina tapita ku msonkhano wina wake olo tisanayitanidwe timapeza kuti tapasidwa mpando wakusogolo chifukwa cha mkaziyo ona umaziwa kale anthu okuda sangalore mzungu akhale pasi iwo akhale pa mpando apeza kuti akumpasa mzungu mpando nde ine nanga sindabwera naye ndine wapambali pake apeza kuti nanenso akundipasanso mpando ase ndimalemekezedwa olo kumaliro sindidya nawo pagulu ndimapasidwa lumu kuti ayi kadyereni uko ase ndimalemekezedwa ase mkazi uyu eyi akundidyesa wani m'mudzi muno Honey. I want orange juice and pizza. It's okay, honey. I'll bring it as soon as I buy it. Don't worry, love you. I love you too, honey. zayambikatu magobo anu aja adzuka tsopano mkazi opusa kwambiri ndi wemwenso iyayi ase usamalankhule choncho iweyo ndiwe nzanga eh? ase tikambirane bwanji ase tandibwereke 15000 kwacha ndimugulire pizza amene akufunayo nde ndimugulirenso juice amene akufunayo adye breakfast ase uziwa kale lero ndi 15 date sindingakhale ndi ndrama ase mkazi adye uyuyu ase chomwe ndingakupase ndichi aa nde ukundimenya ndalakwanso chani eh? ndalakwa kupempha ndrama ehe mwamva zimenezo eti akuti ndipeze mkazi kuti muzi wonse uziwe kuti inenso ndikhoza kukwatira mkazi wophunzira ayi ndikhoza kupeza mkazi wakunja ndikhoza kupeza chimkazi choti chikamayenda aliyense kugoma ayi ndipeze mamuna woti muzi wonse udziwe kuti inenso ndikhoza kukwatirana ndi mamuna wa ndrama mamuna wa galimoto ayi ndikhoza kukwatirana ndi mamuna wotchuka Ok, pangani. Koma timafuna tilankhule kunena kuti si zinthu zonse zimene timayenera tipange mwa mpikisano ayi. Pa nkhani yopeza mkazi, pa nkhani yopeza mamuna, zitengere chisankho chathu mu mtima mwathu umene tamukondera munthu uja. Osati tipange zoti anzathu adziwe kuti ifeso ndife, ayi muzi uziwe kuti ifeso ndife, ayi pena ena amachita kuwachallenja makolo. Makolo aziwe kuti ineso ndikhoza kuwapezera mamuna wa galimoto. zimenezi zizatipwetekesa pamapeto tiyeni chikondi chizichokera mu mtima ngati munthu uja tamukonda osati kungomkonda chifukwa chonena kuti tifuna ena ake adziwe pamapeto mavuto akazabwera mavuto amene aja sazakhala a mmudzi ayi mavuto amene aja sazakhala a azinzathu amene timaona aja ayi mavuto amenewo azakhala athu chimene timafuna ife tilankhule ndi chimenechi uh, osayiwala kupanga like osayiwala kupanga subscribe